Moni ntine chake. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Taiwan. Ku Taiwan sitipitapitako, eti, ndi kachilumba kenakake kakang'ono kamene masiku ano kakukanganiridwa ndi China ndi Japan. Koma nkhaniyi inapangika mu chaka cha 1990. Ndiye inu tagwirani chakumwa ticheze. Tsono mtsikana uyu dzina lake ndi Iguchi Mariko. Iguchi anali ochoka ku Japan, anali student ku university, anali mu fourth year mu chaka cha 1990 nde akuti muchikhalidwe chawo nthawi imeneyoyo ana a skulu kapena nena kuti ma students aku university aku Japan amati akamapanga graduate komwe amapita kukasangalalira kunena kuti ah, ngati kuti achievement eti kunena kuti fourth year munthu akumaliza chani amapita ku taiwan and taiwan inali considered dziko la safe kwambiri nde ma- makolo samadandaula kuti yayi kaya mwana wawo akupita koyekha chani amasangalala amamuthandiza kumpanga sponsor kuti apite akayende basi ngati tourist kenako azibwerako nde ulendo umenewowo iguchi anali zaka 23 ananyamuka yekha mu April 1990 kupita ku Taiwan and Taiwan ikamanenerera tourism yawo chani dziko lomwe limachita target kwambiri imakhala Japan nde Japan imabweretsa chuma mu dziko lawo kudzera mu tourism nde Iguchi anapita anafika atafika anatumizira postcard makolo ake kuwauza kuti ndafika and basi kunali kuti angochita explore basi kusangalala payekha ku dzikolo mu taiwan nde analibe penipeni pokhala anakumana ndi taxi driver wina wake dzina lake lee nde taxi driver uja anati "Ah, ndikhoza kumakuyendetsa pena paliponse nanga si iguchi amadziwa chiyankhulidwe chake amadziwa chakwawo japanese samadziwa chiyankhulidwe cha ku taiwan komano taxi driver uja amatha kuchita naye communicate nde anamutenga basi kumapita sight seeing chani kenako taxi driver uja anamuuza kuti "Ah, ndikhoza kukuthandiza kusakasaka hotel anayang'anayang'ana hotel sanaipeze koma taxi driver-yo ananena kuti iyeyo anali ndi malo ake analinso ngati bed and breakfast nanga si ntchito yake ndi yotenga anthu chani ana analinso ndi ka business kake koti anthu akakhala kuti alibe kokhala amatha kumulipira nkumagona ku nyumba kwakeko anali ndi family yake taxi driver nde iguchi anaziona kuti that's even better nanga si taxi driver azathanso kumuthandizaso kuonaona m'dziko nde anakhaladi kunyumba kutiko kumenekuko ngati ku bed and breakfast anampatsa room kuti ukhoza kukhala uko akuti anali wabwino kwambiri taxi driver Kukacha amamutenga basi kumaona malo osiyanasiyana mu Taiwan mu matauni osiyanasiyana achani nde anatumizanso postcard ina pa 7 April kwa makolo ake kuwauza za malo okongola amene wakhala kutani akuona analoti wabooka kale ndege yobwererera amadziwa ma- makolo ake amadziwa kuti a- a- iguchi abwerera tsiku lakuti lakuti amamuyembekezera nde anapezeka kuti nthawi yonyamuka yakwana Lee, taxi driver, anamutenga Iguchi uja kukamusiya ku train station. Nde ati Lee uja anamuuza ngati conductor wa train kumuuza kunena kuti uyuyu ndi wochoka ku Japan nde chiyankhulidwe cha kuno sachidziwa kwenikweni. Kumene akatsikira mumulozere anamupatsa ma directions conductor uja. Conductor uja nkuvomera kuti okay chabwino. Ananyamuka. Basi anasiyana naye patipo pamenepo. Makolo ake a Iguchi, Mariko, anadikirira. Iguchi sanatulukire. Ndege inafika. Iguchi munalibemo. Anayang'ana ma air ticket kusonyeza kuti air ticket sinachitidwe cancel. Koma Iguchi sanakwere ndege. Nde anayamba kufunsa kuti mwana ali kuti. kuyamba kusakasaka iguchi ali kuti palibe amene amadziwa. Apolisi anathamanga inali nkhani yaikulu kwambiri nanga si dzikolo Taiwan limadalira tourism yochokera ku Japan nde samafuna nkhani ina iliyonse yomwe ingapatse anthu mantha kuti anthu a ku Japan adzikanika kutani kupita ku Taiwan. nde anathamanga inali nkhani yaikulu kwambiri anthu aku japan anatutumuka komanso aku taiwan kunena kuti munthu wathu wasowa kutiko wasowa ku taiwan anaika special unit immediately kuti iyambe kusakasaka kunena kuti iguchi ali kuti mpakana anampeza lee uja eti lee iweyo akuti ndiwe amene umamuyendetsa mtsikanayo zakhala bwanji Lee kunena kuti ine ndinamtenga mtsikana ndinakamusiya kutiko ndinakamusiya pa train station apa apa anafufuza kunena kuti uli ndi mboni yanji nde ubwino wake conductor ujaso anatulukira kuti no akunenadi zoona anachita kundipasa ineyo ma directions chifukwa mtsikanayo chiyankhulo chakuno Mandarin samachitani samachidziwa amayankhula Japanese yokhayokha nde anakweradi train koma from there atatsika sitikudziwa kuti anayenda bwanji nde Lee anasiyidwa kunena kuti uyuyu sizikuntani sizikumukhudza nkhani ija nkumapitirira nkuyamba kusakasaka kuti komwe anakatsika Iguchi zinayenda bwanji eti koma panalibe umboni wina uliwonse panalibe inali nkhani yoopsa Mpakana tourism inagwa kwambiri ku Taiwan chifukwa choti aliyense amaopa kuti chikuchitika ku Taiwan ndi chani. Nde Taiwaninso boma inagwedezeka kuti sitikufuna kuluza ndalama chifukwa cha case iyi, tikuyenera kupeza kunena kuti Iguchi wapita kuti. Iguchi sanapezeke kuchoka April mpakana May, June, kenako police force ya ku Taiwan inapanga set kuti apereka 50,000 kwa anthu amene angathe kupereka information ya komwe kuli Iguchi. Pamene family ya Iguchi inanena kuti iwonjezerapo 500,000 koma panalibe information ina iliyonse. Nde zomwe zinayamba kupangika ku Taiwan akuti imati ikamakwana pakati pa usiku anthu mafoni mmanyumba mwawo amatha kulandira mafoni Ngoya- foni ikuyamba kuyitana anthu athamanga kukayala- kukayankha foni ati amamva kulalata mchiyankhulidwe cha chijapanese munthu wamkazi mzimayi akulalata manyumba osiyanasiyana nkulandira mafoni nthawi imodzi pakati pa usiku akangochita halo basi mzimayi akulalata mchichinese kulalata kulalata kudula foni ati zimangopangika mpakana anthu anayamba kudandaula kutiko kuyamba kudandaula ku polisi kunena kuti tikumalandira mafoni and anthu ena amene amachidziwa chiyankhulo cha ku Japan-cho akuti munthu olalatayo amafunsa kuti chifukwa chani chifukwa chani mwapanga zimenezi chifukwa chani foni ija nkuduka kenako apolisi analandira tipi ina mu oktoba tsopano 1990 yomwe kunali inoyo pali taxi driver wina wake dzina lake liu zekwangi mumpange cheki sali right china chake sichikuoneka bwino nthawi zonse timamuona akuthawa akumangothawa kutani nde apolisi anayamba kumpanga folo liu uja nde munthu wina ananena kuti komatu tsiku lomwe anthu amanena kuti iguchi anasowa tinamuona liu anali ndi mzimayi wina wake Tinamuona kamodzi kokhako anapita penapake ngati pa street food penapake a- anakadya ma noodles nkuchoka apo sitinamuonenso ndi mtsikana ameneyo. Nde anthu anapita pamene panali apolisi anapita pamene ama- anapatchula pogulisa ma noodles ipo munthu ogulisa ma noodles uja ananena kuti "Ah, ndizoonadi. Liu Anabwera ndi mtsikana wina wake sitikudziwa kuti ndi ndani koma sitinamuoneponso after pamenepo. Apolisi anabwerera kukamusaka Liu. Anampeza kuti Liu uja amakhala mu taxi mwake. Anasamuka mnyumba mwake. Apolisi kumtenga Liu kuti amufunse, Liu uja kuwayang'ana apolisi basi atanangogwa pansi kukomoka. Anadzidzimuka apolisi kumfunsanso basitu iye uja kuyamba kuulula kunena kuti "Ndina- ndinapanga zoopsa ndilibe ndi mtendere omwe. Mpameneno yekha anayamba kutani kuulula. Iguchi atachoka mu train anatsika anapeza taxi ina taxi yake inali ya liu uja ananyamuka ndi liu uja kuti "Ah, ndioneseni malo chanichani kenako liunso anampanga offer iguchi nyumba yake kunena kuti "Ah, udziwa ukhoza kugona chipinda cha nyumba mwanga ndi chifukwa chonena kuti iguchi anati wakumana ndi taxi driver wina wabwino uja anampasa room uja nde anakhala bwinobwino kumuonetsa malo uja iye amaonanso kuti "Ah, ndiye kuti anthu akuno ndi abwino eti iye uja anavomeradi kuti ayi ndilipira ndipaseni room ndi ati anapitadi anakadya manoodleswo anachoka pamenepo anamuonesaonesa mmalo osiyanasiyana kenako mpamene amatani amabwerera ku nyumba atabwerera ku nyumba atamupasa rumu yake kuti iyi anapezeka kuti taxi driver uja anayamba kumufunsira iguchi ndi ati iguchi anakana kuti no ine ndangobwera kuno kudzayenda mwandipasa rumu chifukwa chonena kuti ndikulipira ndine customer sine munthu otanitani ndi akuti taxi driver anapsa mtima kwambiri anali ndi ngati uta, a bow and arrow, zimene amazigwitsa ntchito ati amakonda kuphera zinyama. Iguchi ali kuchipinda akugona, taxi driver uja anakatenga uta wake ndikutani ndikumulasa pamutu Iguchi uja. Anampanga chiwembu usiku umenewo, anampanga chipongwe Kenako anamuduladula thupi lakeli nkudula ndi mutu omwe. Kuutenga mutu wake anaumangirira anakautaya kaya kuti. Thupi lakelo analitenga analiwotcha. Mafupa otsalawo ndikukaakwirira kwina kwake. Basi nkukhala. Ndiye anabwerera kunyumba. Koma atabwerera kunyumba mpamene mafoni anayamba kutani, anthu anayamba kulandira mafoni odabwitsa mzimayi akulalata mchiCha mchiJapanese. Ndiye Liu uja wafika kunyumba Akuti anacheuka choncho kuyang'ana pakona akuona mutu wa ndani? Mutu wa Iguchi ukumuyang'ana. Iye uja anathawa m'nyumba muja. Anthu anamuona kuti, ah, Liu akuthawa m'nyumba, akuthawa chani? Koma anthu samadziwa kuti atathawa kukalowa m'galimoto mwake. Kenako ati nthawi zonse amati akalowa m'nyumba muja, mutu uja umakhala kumudikirira, ukumuyang'ana. Ati nde mutuwo umamufunsa kuti, Wandipheranji? ndakulakwira chani? Pena olo mu taxi momwemo wathawa ali mu taxi anthu amangomuona wadzambatuka wavumbuluka watsekula chitseko wathawamo mu taxi akuthawa kuti ati nthawi zonse amakhala kuti munthu uyu akuthawa sono anthu amadabwa kuti kuti kuti liu watani ndi anthu anayamba kumuona kuti munthu uyu akhala ngati mwina akuchita misala palibe amene amadziwa chimene akuthawa kenako anakatenga chistatue cha buddha amayenda ndi chibuddha chonena kuti m- mulungu wake eti mtetezi kuti chizimuteteza ndi ama- mpaka anasamuka nyumba amakhala mu taxi chifukwa chonena kuti ati amatani ati amalondoledwa nthawi zonse ndi chimutu cha eh, iguchi ndipo amalinganiza iye ama- anali atamvanso kunena kuti anthu amalandira mafoni mzimayi akulalata iye ati amadziwa kuti amalalata ndi iguchiyo chifukwa choti nthawi zonse akangoti alowe mnyumba akati apite kuti anthu amangomuona nthawi zonse akuthawa olo usiku usiku kuti "Ah, munthu uyu akugona tulo mgalimoto koma nkungodzambatuka kuyamba kutani kuthawa mpameneno anthu anayamba kumulonda kuti uyuyu sichabe iyayi ndi pamene ena anachita link kuti tinazamuona ndi mtsikana wina wake kenako mtsikanayo sitinamuonenso koma pamene iye wayamba kutani kuthawa nthawi zonse amakhala kuthawa ati akalowa nyumba ndekuti akupita ku toilet koma ku toilet konso amachoka atavumbuluka kuti Thawa kumeneko. Ndi apolisi atalowa m'nyumba mwake. Apolisi angapo ndithu anapanga lipoti kunena kuti anadudidwa ndithu, wina wake anachita kufila kuti munthu wawaduda. Kucheuka kupeza kunena kuti palibepo wina aliyense. Nde Liu anali atatopa nazo, ali ndi mantha, mpaka naye kuti anapita kwa ansembe a chi Buddhist, ma Buddhist monk, kukapempha kunena kuti ine nditani, chimzimu chikundilondola, sichikundisiya. Nde ati anamuuza kunena kuti. pa 4th March ndi tsiku limene uzalandire mtendere wako ukazapanga zoyenerera nde pa 4th March panapezeka kuti inali tsiku lomwe apolisi anatani anambwerera kunyumba kwake. Ena apolisi pomubwerera anali atakhala kali kuti atakhala masiku atalandira tipi anali atayamba kumpanga folo kuti kodi akuti munthu uyu akupanga zozerezeka how anali atamuona ndithu kuti amangokhalira kudzambatuka kuthawa kudzambatuka kuthawa chimutu chikumulondola akuti chimamufunsa kuti wandipheranji ndetu basi kumfunsa kuti thupi unakalisiya kuti ati ananena pamene anakakwirira chani anakakwirira mafupa apa nde apolisi anapita kwa eni aja a malo amene iwo ananena kuti anakakwirira kuwauza zoti tikufuna tikumbe apapa akuti anakwirirapo munthu eni aja a malowo nkumanena kuti ah iwe takhala tikufuna kumanga apo pamalopo Koma timati tikatenga ka chi tractor chawo kaya ndi chi excavator chani kuti afukule malowo akonze atani. Akuti chimati chikati chiyandikire malo amenewo chimafa, chimakanika sichimayendanso. Mpakana anatopa nazo every time olo tingasinthe chinthu mwa mtundu wanji. Timati tikati tiyandikire pamalo pamenepopo. Kupeza kuti chinthu chatani, chasiya kugwira ntchito sichikutani, sichikufikapo. Atafukula basi anapezadi chani mafupa ambirimbiri a ndani? A Iguchi. Anachita examine anapezadi kuti ndi Iguchi, mutu wake sunachitidwe recover. Liu anapangidwa sentence to death. Koma atapangidwa examine ena ananena kuti ah, mental health yake siili right, anamuchosera death sentence anampasa life in prison. Imeneyo ndi nkhani yotchuka kwambiri, crime yayikulu kwambiri yoyamba yoopsa yofika poduladula munthu kutani yomwe inapangika ku Taiwan yokhudza Iguchi Mariko. Zikomo kwambiri.